aa kalata inachoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani so achimwene chikhupiro chonse tinacho kuti zanu zonse kumeneko zili bwino ifenso abale anu kuno kwanu ku nyasaland ayi ndithu moyo Sikuti tikudandaula kwenikweni, amwene. Leronso, tikuyamika Mulungu chifukwa cha chifundo chake chopanda malire, amwene. Kunjaku kukuyenda zambiri, komabe watisungira moyo kufikira nthawi ino imene tikukulemberani kalatayi. Tiyamikirenso omwe aja a bus za Kwezy, otsogola kwambiri kwathu konse kuno. Anthufe kunena zoona kwathu kuno kungokhala ndi ulendo wa pakati pa Blantyre, Lilongwe ndi Mzuzu, ndipo pakufunika bus yabwino kwambiri yoyenda bwino. ndipo ndiye anthu sakumayang'ananso kwina makono akumayang'ana basi za kwezy anazindikira anthu kuti basi osamakwerera chisoni kuti ayi ndikukwera basi chifukwa ndikuimvera chisoni iyayi iyayi iyayi zinatha zimenezo kumakwera basi yoti ukakwera mtima wako udzivomereza kuti eya apadi ndakwera basi apa Achimwene, kuchikumbeni kuno ndiye kukuchitika zambiri kwabasi. Zinanso ukamazimva ukumafika potopa nazo kuti kodi chikuchitika ndi chani. Ndikudziwa n'takuuzani nkhani ya Marita the Pangolini ulendo watha uja, m'mafuna mutadziwa kuti kodi ndiye pano zikuyenda bwanji. Ndimakhala ngatitu ndikulota amwene. Mukudziwa ifeyo monga a Polofeti Bwande Bwantasa ndadziwa bwino lomwe kuti zoti anthu ena ake akwanitsa kuitanitsa Marita the Pangolini mpakana kukamufunsa mafunso ndiye zikhala zovutirapo. Mmene zinthu zake zikuyendera kuno zikumayenda mwa ndale kwambiri. China chili chonse chokhudza ofesi ya Marita chisanafike chimakhala kuti chadziwika kale ali ndi anyamata ake amene amanka namumenyera nkhondo ndipo ee ayi anzathu ani mwayi mwamva ino ena ake akangoti mfwe nthawi yomweyo amakhala wathamangiratu kwa anyamata ake kuwauza kuti akundiyamba dalatu ena ake uko nthawi yomweyo anyamata ake amakhala ali paliponse kuti mungoyerekeza muone panunkha mphira pano nkhani za malita the pangolini namuza na magetso angayi kuti tisaname ifeyo bwande zamba tsopano kumatitopetsa amwene pena pake tikuona ngati nkhani zake zamba kumachoka munjanji ndipo tatanganidwa tsopano kumalimbana ndi nkhani zina zake zodabwitsa nkhani ya nkhondo yolimbana ndi katangale takamba kokwanira. Ifeyo bwantasafe ndi tinzeru tathu toperewerati timaona ngati nthawi yakwana tsopano yoti tione chenicheni chimene chikuchitika pa nkhani za katangale kwathu kuno. Kwa nthawi ndithu takhala tikumauzidwa kuti uja wakhungu la psuu uja, dziko ndi wanu ndalama ndi wathu, nzake wa Punjab, Ndi wakatangale koopsa, ndipo anagula pafupifupi wina aliyense kwathu kuno. Kwa miyezi yochuluka tsopano takhala tikumakamba za lisiti ya anthu amene akudya za dziko ndi wanu ndalama ndi wathu. Anthu akhala akulozana zala. Ayi koma auje ndi amene akudya. Enanso ayi koma auje ndi amene amadyatu ndalama zimenezi. Koma kwa kanthawi ndithu, mayina enieni akhala asakutuluka. Ife timaona ngati nthawi yakwana tsopano Timve zoonadi za nkhani imeneyi. Kodi ndi ndani wakatangaleyo? Mayina atuluke tiwadziwe, akayankhe milandu ku bwalo la zamilandu, ndipo bwalolo likaone kuti kodi ndi olakwa kapena ndi osalakwa. Nkhani ili mkamwamkamwa tayikamba kokwanira, kufikiranso kuti tayamba kuyiwala nkhani yolimbana ndi ziphuphu kwathu kuno. M'malo mwake tayamba kumangomva za anthu komanso miseche ya m'mathenifolo ayi amwene nthawi inoyi ife anthu akuno kumudzi kuchikumbeni muuzane nkhanizi zatikwana tikufuna tidziwe amene ali pa mndandanda wa anthu amene akhala akudya ndalama za ziko ndi wanu ndalama ndi wathu atchulidwe osati kumangomangana m'masamba momwe tayambira nkhondo yolimbana ndi katangale yamba tsopano umakhala ngati nkhani za ndale ndendende mmene atsogoleri athu andale amachitira kuno ndi mmenenso tikuchitira. N'chifukwa chake timati, iyayi akuluakulu, tiuzeni awo achita zakatangalewo tiwadziwe. Mwina mwake nkhanizi ndikutha, anthu ndikupita chitsogolo. Mantha anga akulu akumakhala oti, nthawi ndiye ikupita. Tikati phee kulingalira nthawi imene Malita the pangolini wakhala ali pa chiyengerero ndi zimene zachitika, tumaonabe kuti kuyenda kwake kukakhala kumeneko, ndiye kuti anthu adzatiseka patapita zaka zochuluka ndithu kumangokamba za lisiti ya satana lisiti lisiti! koma osanena mutu wake. Kumangokuwa ngati mmene ankachitira Papiyasi wa m'mudzi mwathu akafuna kuti anthu apange za iye m'mudzi mwathu. Paja ankangoti abale! ndi nazo nkhani ine ee koma abale nkhani zake si zamaseweratu mwamva inu ee koma abale kudziko kuno kuchitika zinthu mwamva inu ee ndi ululatu ine nkhani yandikulira iyi akatero mudzi wonse umakhala njenje njenjenje kutekeseka kuti kodi nkhani imeneyi Ili ndi papiyasi ndi yotani? Anthu kulephera kupita kumunda, kumadikira papiyasi kuti awauze nkhani. Mmenemo ndi mmene nthawi inayake papiyasi, mnyamata wa m'mudzi mwathu, ankachitira. Tsoka lake linali loti, ngakhale papiyasi analibe nkhani yeniyeni yoti ndikutiuza, koma amabweretsa chidani chochuluka pakati pa anthu. Amangopenekera kuti mwinatu Papiyasi tsiku lina azatiuza kuti awawa ankafuna kupha auje. Mwina kapena Papiyasi ali ndi nkhani ya auje ya uthakati ija. Kapena mwina yoti auje aja akuyenda ndi mkazi wa mwini. Anthu amapezeka kuti ayamba kugwirana uthakati, ena nkumagwetsana nyumba, ena kutchetcherana mbewu za m'munda kumene, kuyamba nkhani zimene sizimadziwika bwino lomwe. Ifeyo obwantasa Sitikufuna kuti nkhani za Marita the Pangolini zithenso ngati za Papiyasi. Ngati pali nkhani yoti idziwike ndithu, anthufe tiuzidwe zinkenda bwanji. Anadya ndalama za satana ndi ndani? Satana wakhala alipo kwathu kuno kadziumika zochuluka ndithu. Tidziwe Amapanga chiyani? Anayamba liti kupanga zimenezo? Ndani ndi ndani amene akhala akupindula? Zichitike ndithu zimenezi, ku Chikumbeni kuno. Tisamangomangidwa mmasamba. Vuto lake nkhani ngati izi zikachedwa, maina a anthu ena ake amayamba kudetsedwa, mbiri yawo ndikumayipa, anthu nkumawatukwana mtundu wonse. Kenaka mathero ake akadzapezeka kuti anali osalakwa, nkhani imakhala inayipa kale. Zitsanzo tili nazo inu. Malume Dr Ponderani chimanga chootcha bwantasa. Mukudziwa inu nkhani sizinathe bwino. Bweretsani umboni poyera. Zoyenera kuchitika zichitike. Mwina tione zina. Kunja nkwa mvula uku. Obwantasafe, mantha athu akumakhala poti? Anyamata ojiya a Marita the Pangolini akumadzaonekanso kuti nawo ali ndi nkhani zawo zimene akukankha. Ali ndi maloto awo mtsogolomu. Zimenezi ndi zimene zimatipangitsa kuti enafe tidzichita jenkha ndi kumakhala tikupempherera kuti nkhanizi bwanji zithe mwachangu kuopa kuti ziyamba tsopano kumaoneka ngati zandale kumaoneka ngati ena ake akumenyerera ufulu wa ifeyo anthu akwachafera mthengo kumakhala ngati akuteteza tindalama tathu ta soya timene tikumagulitsa kumavenda mwakapaniramo pansi pa mtima akumapanga zawo kuti aha tiye tawapake matope ilakwe ilakwe basi tikamabwera ndi zathu anthu adzaona angelo basi mwa ife ichi nchifukwa chakenso marita the pangolini popereka mauthenga kwa anzake amene amacheza nawo akuyenera kusamalitsa ena akhoza kumamugwiritsa ntchito kuti zolinga zawo zitheke ujeni a dj lero nyimbo yake ikhale ukamuona kusekerera iwe kumati nzanga uyu akusunga malupanga za mumtima ndi za yekha komatu pena pake mabankers mm, ayi ayi abodza mukuwonjeza kuti muyesa wa mandimu. Tiwondatu ife, mwamva? Kodi mukudziwa kuti obwandenso ali pa YouTube? Tapangani subscribe zamakono inu. ndatha ine wanu kuno kumudzi ku malawi abwande kuda kunyasalande